earlier cuts by the US threaten to haunt the country's economy with uh, catastrophic effects in health and uh, education sectors, economists and other experts have warned. Ndi nkhani ndiyo osati yopatsa chimwemwe koma yokhumudwitsa because I'm looking at the situation we had uh, when USA inapanga cut-nso thandizo lake mabungwe ambiri kuchoka thandizo kuchoka and people lost their jobs Yeah.
ndi nkhani yokhumudwitsa kwambiri yeah komanso at the same time we can also say kuti it's a wake up call to the nation kuti ukamangokhala kuti ungodalira ah, chinthu cha eni wake imafika nthawi mwini wake amati "Ah, ine chinthuchi mfuna tani nditenge Yes. nde mwina as a country we need to be independent because timanena kuti we are um, an independent uh, sovereign state komano sitimakwanira Yeah, Because sitimayambapo. ena- eh, ena ake amatha kumatipanga dictate kuti tifuna mpange chakuti kuti Kuti tikupaseni ndalama. Wow. khala ngati kuti moyo wake omatitu odalira ena ya nde umakhala moyo wovuta nde ndi zinthu zovuta fa mukaonesesa akuti amathandizanso nkhani za disaster ndekuti meaning kuti pano pa- paja kubwera El Nino. eh, El Nino. imene ija ndekuti tivutika itinyakula osati chibwana Nde, ah, komabe ngati dziko tikuyeneka ah, titakhala tonse pamodzi fati kuti muonesese mdziko muno muli anthu enatu Kuti atakhala akhala pansi ndi boma atha kupanga ndithu zinthu zina zake zothandiza koma vuto ndilonena kuti timalowesapo sankho Ndale, ndale paliponse. Osayenera kulowetsa Mhm. ndale. Ndiye zimenezi ndi zimene zimapangisa kuti as a country we should fail to develop we should not Mhm. proceed Mhm. kupita chitsogolo Mhm. timakhala ngati tapanga two steps forward and a step backwards yeah nde ndi zoti zimakhala zikutisokoneza kwa basi

nde pa- pamene pandikhudza akuchonena kuti negligence meaning kuti we know kuti vuto ndi munthu i feel like hey, as a country tikuyeneka ndithu kumakhala serious when doing things. All right, moving on to the second, the third, actually, third page of uh, the Nation newspaper. Government drops 900 health post plan. Malawi government has abandoned the flagship program

othandiza opezerako thandizo la kuchipatala okwana 900 koma mmene zilili pano ndi kuti lingaliro limenelo layamba layimitsidwa kaye ndalama zimenezo zipite mbali gawo lina nkhaniyo ikutero
Ai, ineyo ndinazinenapo pano mwina ndibwerezenso um, kuti mu- muonesese uh, timakhala zoti instead of kuti ndalama zija tizipitise kwina timakhala kuti palinso mavuto ena akubwera Ah, ndimanena eh, monga ngati muzaone akuti nkhani ya mtukula pa khomo ija anthu amene amalandira mtukula pa khomo ndi omwewo amene amagula fetereza wotsika mtengo omwewonso amene azalandire chimanga chimene boma lizata lizapereke lizapereke, mhm. zimaoneka zona kuti mavuto aja amakhala kutani akungobwererabe chifukwa chonena kuti um, anthunso pena pake like kuti sitimatha kufuna kuti nafenso tikhale independent mm. chifukwa muonesese example imene ndikunena akati akhala kuti munthu akampasa ndalama ya mtukula pa khomo ija wayamba business yoti yokhazikika wakhala amene ndoti bomaso silizalimbana naye koma poti makhala zona kuti monga ngati mukuona kuti akutha kutenga ndalama zina akuzipitisaso kwina Mhm. nde mwina ngati dziko pamenepopo
to be fast thinking yathu izikhala yo, yo mm, yachangu thinking fast fast mm, fast mm. yeah or what do you have apa akunena kuti 20 year old promise attracts public eye part of the story says the government is ambitious spread to construct roads that are capable of lasting at least 20 years before requiring major rehabilitation has drawn skepticism and from governance advocates and ordinary Malawians who argue that the commitment is unrealistic due to massive corruption. Akunena kuti boma lili ndi malinga kuti likamanga nsewu uzikhala uh, um, uli bwinobwino Olimba. O- oika- opanda chigamba for, Olimba. for 20 years koma akunena kuti akaswiri pa nkhani za ndale ndi uh, governance akunena kuti Zosatheka. ndizosatheka akukaika ena amachita kuchulutsa chimchenga momwe ochulutsa simenti okay so i remember last week i think it was on uh,

ine am just happy that nsewu umene ujawu mwina uyamba kukonzedwa chifukwa ndi nsewu umodzi umene umatibweretsera ndalama mdziko muno you're talking of that's the shortcut to mangochi kuzungulira balaka mangochi turn off kulowa when you're going to mangochi ndi kutali but when you use khwekhwerere golomoti mtakataka turn off via, ma, uh, via mangochi komano nsewu ochoka pa golomoti kukafika pa mtakataka turn off unalitu osakhala bwino Mm, ah, pena umati ukakhala uli pa ulendo wako upita kumangochi ndoti udwala kuyamba kulingalira kaye kuti koma ndikafika ya tha- komabe misewu yambiri mdziko muno siili bwino si. even mtown momwe muno nde mi- mi- magalimoto ndalama ikuvuta kale kumangokhalira kukonzesa mashoko chinthu chomwe chomwecho something which should have been avoidable okay we're moving on to the business

ndiye kuti ndi mwezi uno Mm. nkhani yopatsa chidwi chifukwa ngati unena kuti ochita makampani ochita malonda okwana 44 akachita nawo zionetsero za malonda mdziko la tanzania ndiye kuti ya at least Mm. tamvako nkhani yabwino lero Eh, chifukwa ndiona kuti kumeneko kumene tipita kukapeza foreign exchange kuja Mm, nde ndi nkhani yabwino koma mwina pempho kwa anthu amene akupitawo

of the country's GDP tili pa 90% kubwereka ngongole ngongole yomwe dziko lili nalo ndi yokwana 24 trillion malawian kwacha ndiye komiti ya nyumba ya malamulo ikuti "Mm, bwanji tibweretse lamulo lonena kuti lidzitiuza kuti mutha kubwereka kulekezera apa you can't go beyond this amount ine mwina kungopanga ku comment malamulo timakhala nawo ma policies timakhala nawo koma imene imavuta ndi implementation pazitha kutheka kuyika lamulo koma at the same time timakhala kuti kuganiza njira zoti tiliphwanyire chani ena ena asuseponso pomwepo Then I feel like kuti chimene chima- chimasowekera mdziko mwathu muno ndi patriotism chifukwa choti muonesese nkhani zonsezi zokhuza zachuma zimazagwerabe ku corruption Kwa basi. maso pamachitika ndithu zinthu zambiri mm. nde zonsezi zagona pakulikonda dziko lino kukhala nalo chikondi mm. nde mwina ine ndingotero okay. apa pali nkhani ina kuti economics uh, economics of, uh, of, of friends showing part of the story says the iron law of global manufacturing was once elegantly simple build it where it is cheapest

kukhala ngati kuti nkhondo itenga nyengo kuti izizilale kumeneko the us on saturday night launched um, another round of air strikes against iran targeting its coastal surveillance and air defense facilities eh, aphulitsanso kukhala ngati kuti nkhondo kuku

za matripi a sukulu chifukwa ana okwana 22 amwalira pa ngozi ine ndimangoziona kuti nza- za unnecessary zimenezi za matrip i don't know if it's just me but okay panopa with the coming of uh, um, tinene kuti digital ndi zotheka basi mwina uh, kaya ndi school management yo itha kungopita kumene kujako anthu ochepa just taking videos and then uh, kumaonesa ana because mukaonetsetsa zoyendayendazi ana zimaoneka zona kuti makolo ambiri samakhala nazo comfortable ndipo ine ndipo nde ana anga sapita Eh, makolo ambiri samakhala nazo ndimalolera kuti ndipite naye ndekha mwanayo because even chisamaliro ana aja amakhala ambiri akuti ayi l- school trip ya kunyanja how can you okay imagine ana chigulu muwapanga bwanji and ana amakhala ovuta mm. generally mm. muwapanga bwanji monitor ana so for me ine i, I second mm. because i'm that parent who say no to school trips mm. whatever trip is there mm. yeah Ayi, komano um, ndikuona ngati ndi chiganizo chabwino kutengera kuti miyoyo ya ana ambiri yapita komanso chimene chandimvetsa chisoni chifukwa ndimayitsatirabe nkhani imene kholo lina uh, ana ake okwana atatu mwaona amwalira pangozi imene ija Ngozi. nde kholo lonso akuti basi bp chani Oh. nawonso amwalira Eh, I can nde imagine.
ndi zinthu zoti Losing ana atatu nthawi zovuta. imodzi, Zovuta. that's

to the fold with its uh, revertised pool party edition
kunachema kumeneko Oho. achina tedi achina namadingo Ba- achina gwamba kunachema Lero. basi Mm. Alright, uh, Theo Shawa participates in Ethno Kenya 2026 Malawian musician Theo Shawa is in Kenya where he is representing the country at the Ethno Kenya 2026 nkhaniso yabwino amalawi malawi to the world mamva kuti ayi wina mmodzi mwa ife ali ku ujeni ali ku kenya ayi makhala nkhani yopatsa chidwi werengani yomaliza ya arts kenako tipite ku local sports okay apa akuti culture blend at Umthetho fundraiser part of the story says

Ah, tikakhala kuti tayambanayambana uko mitundu izitha kubwera pamodzi ndikupanga Kupanga appreciate chi- kuti yeah. inu mmatere ifenso timatere zimene zija zimene zimabweresa unity you need you come up together and then you yeah yeah thi- thi- this was a very good initiative Initiative. All right, on the back page of uh, the Nation newspaper, Silver strike four goals. Mabanka agona down. silver strike for goals nthawi zambiri ndikamaona ma newspaper chonchi zimandipatsa chidwi ndi ma headlines this is silver strikers eh? so they thought silver strikes four goals Yeah. there are two subtitles avenge defeat against kalonga bullets ekaya fc draw as eagles

in the FDH Bank premiership at silver stadium in area 47 lilongwe to go joint top with uh, 2025 elite league champions mighty nyerere wanderers tikunena pano mabanka dzulo agona down
apa pali nkhani ndi ya ya ku international sports koma ayika ku, ku back page Eh. imene akuti spain

after Nico Williams had headed Pedro Porro's cross into his path. Alright, inali game yokomera kwambiri anyamata amene amasapotera Spain chifukwa kunena chilungamo from the word go Spain inali bwino imasewera anyamata a Argentina half ground ine sindine sports analyst koma ndimaukonda mpira ndinaonera uh, if you go and check Argentina sinaponyeko pa golo Eh, zimene zoti nditamba argentina sinaponyeko pa golo shots on target zero uh, mafawo achuluka argentina anzawo ayi yellow card zero spain ena akumwa yellow card red card argentina ina ndire nde pamene ino inapezeka kuti yabalalika argentina ita enzo atapatsidwa red card nde inakhala ngati kuti wani anali kale pa pressure two maplayer achepamo mground pamene ino anadzamwetsa komano it was a great game Ah, kungotibe ikafika ku extra time kuja imadzapatsa mteng'etenge monga ngati kwa ife oti timadziwa kuti tilawirira koma sitingausiye because me i don't like kumva za mmaluwa i would rather watch Kuona kuti, ah, kodi fawo inabwera bwanji kuti mpaka na enzo apatsidwe apatsidwe uji apatsidwe Red red card. card mnyamata wa chelsea uyo enzo anapatsidwa red card at the end of the game yawina spain munali kamfana ka 19 years ka Lamine mmene momo kanaswa ball yovuta kwambiri mwinaso ndiye kuti uh, 2026 world cup fifa world cup champions ndi spain second place ndiye kuti ndi argentina third place ndi England chifukwa dzana inathambitsa France zigoli 6 kwa 4 unalinso game yabwino because game ikachulukanso zigoli Mm, imakoma ah, zigoli mpaka 10 ase ndiye game imeneyo ndiye kuti ah, England imatsogola 4-0 ife timangoti ah basi kena ku 4-1